Deis againn súil a chaitheamh chun cinn ar na foirne agus tosnóimid ar dtús leis an gCloch, Baile Cholla. Cathal Dunne a thosnóidh sa chúl dóibh. An-chúl báire is ea é agus tá taithí na mblianta sa líne lánchúil ag Darren Maher a bhí ag imirt ann in 2000 agus a naoi, Joe Corby, Lee Cleere agus Jordan Walsh an-éifeachtach sa líne leathchúil agus tá an bheirt i lár páirce ar fheabhas an domhain, an captaen Aidan Corby Agus croí na foirne Willie Dunphy ag uimhir a naoi, tá tosaithe den chéad scoth ag an gCloch, Baile Cholla tráthnóna. Coimeád súil ar an líne lán tosaigh ach go háirithe, Robbie Phelan, Stephen 'Picky' Maher a fuair haon a fiche a sé go dtí seo agus an fear eile istigh sa chúinne, Stephen Bergin, haon a seacht aimsithe go dtí seo aige. Dhá athrú déanach déanta ag Ráth Domhnaigh Eiréil agus, ar dtús, is dócha, an bheirt mar chomhchaptaen, taithí na mblianta acu siúd, John Purcell agus Joe Fitzpatrick, ins an líne lánchúil. Níl Pep Fitzpatrick ar fáil chun tosnú, tiocfaidh Scott Pearson isteach ina áit siúd agus beirt ana-mhaith i lár páirce ag Ráth Domhnaigh Eiréil, James Ryan agus Pádraig Rafter. Ansan, ó thaobh na dtosaithe de, bhuel, tá an t-athrú eile déanta ansan sa líne leath tosaigh, uimhir 17, Brandon McGinley istigh in ionad Eoin Bourke agus an líne lántosaigh sin ana-éifeachtach ar fad. Ross King le haon a 41 go dtí seo, Eric Killeen le ceathair a 7 agus Paddy McCane ana-ana-mhaith ar fad. Sea, sé Pádraig Dunne ó Colt atá mar réiteoir anseo tráthnóna. Sliotar caite isteach agus eh, mar a deirimse táimid ag súil le action maith i bPort Laoise tráthnóna. Céad seans ansan ag Paddy Purcell an ceann seo thar an trasnán níor thóg sé ach sé soicind ansan ag Purcell. Dó a hocht go dtí seo aimsithe aige. cruaidh, téagartha, agus ag an deireadh tá sé thar n-ais ag an gCloch, Baile Cholla. Deis ar scór an ceann so ón uillinn an-ghéar, agus tá sé imithe thar an trasnán ansan, Stephen Bergin, an-a scór ar fad. Yes, sárchúilín ansin. Bhí sórt clibirt air mar a dúirt tú agus just pas iontach amach ó Sheán Corby agus chruthaigh sé an deis. Sárscór ansin. Faoi bhrú, deacrachtaí é a ardú thall ansan agus ag an deireadh tá an Chloch, Baile Cholla thar n-ais le seilbh déanta go maith ansan ag Robbie Phelan. Siar a théann sé siúd. Seans ar scór an ceann san ag teacht isteach. Na maoir ag faire agus ag an deireadh tá siad sásta. An cúilín tógtha ansan agus iarracht maith ansan ag Joe Corby. Comhimirt iontach ansin just ag cur an liathróid ar ais chuig Corby agus ó thaobh a láimhe clé thar an trasnán in aghaidh na gaoithe, sárscór ab ea é sin. I bPort Laoise na gréine ach an tseilbh scaoilte amach arís ansan. Tá imreoirí in adharca a chéile arís, ag sleamhnú fud fad na háite. Níl an pháirc sleamhain ná é, ach an imirt dian go dtí seo ón dá thaobh. Deis anois ag an bhfear sa chúinne, sin é Paddy McCane. Cúilín amháin níos luaithe, tá an tarna cúilín anois uillinn an-ghéar. Sin scór den scoth. Sár-scór ar fad agus throid sé don liathróid a bhuachan. Féach anseo. Phioc sé suas an liathróid, chas sé ar thaobh a láimhe clé agus, mar a dúirt tú, ó uillinn fhíorghéar thar an trasnán agus an poc amach pioctha suas ó Paddy Purcell ar fheabhas ar fad. Deis anseo ag Ráth Domhnaigh Eiréil, b'fhéidir go rabhadar ag cuimhneamh ar chúl ansan ar feadh leath soicind ach ag an deireadh tá siad sásta an cúilín a thógaint. Brandon McGinley ansan a thosaigh in ionad Eoin Bourke. Tá cúilín aimsithe aige siúd agus chím ansan, tá Enda Maher breá sásta leis sin. Tá ceann fada anois agus caithfidh siad an ceann seo a bhuacaint agus an briseadh agus bhuaigh siad é. Ó tá sé cá smachta go hálainn ansan, deis ag Stephen Bergin ag gearradh isteach lena chos agus tá cúl ag an Cloch, Baile Cholla, Stephen Bergin ní raibh gá an camán a úsáid fiú, imríonn siad peil anseo chomh maith tá sé á rá, sin scór cinniúnach agus táimid cothrom don gceathrú babhta, sárghabháil rochúntach déanta agus Bergin le cúl. Yeah, sárchúl ansin, just léigh sé an briseadh ar fheabhas ar fad. D'athraigh an an cúl báire Cathal Dunne. Ach an cúl sin ó Stephen Bergin, an-chríoch ag an deireadh lena chos. Coimeádann sé go cinnte iad insan imirt anseo i bPort Laoise na gréine. Seo chugainn anois Ráth Domhnaigh Eiréil, smacht go hálainn ag Eric Killeen. Tá ceithre chúl go dtí seo aimsithe aige. Tá cúilín anois ansan ag an lántosaí, an chéad cheann tráthnóna aige. Aríst an modh díreach, ach tá siad dainséarach nuair a bhíonn seilbh mar sin acu. Féach ar an ngabháil iontach san aer agus Killeen, cé go bhfuil sé ag caitheamh uimhir a ceithre ceathair déag, tá sé ag imirt ar an gcliathán mar is gnách go dtí seo sa chraobh. Briseadh na liathróide i bhfabhar Ráth Domhnaigh Eiréil agus imreoirí laistigh ag lorg na seilbhe, an ceann san ag Paddy McCane agus tá cruinneas ag McCane. Sin an tríú cúilín aige siúd anseo tráthnóna, é féin agus Dowling ach go háirithe an-láidir. Féach an luas leis an bpoc amach, Michael. Ah, luas arís, yeah. Sin an tactic atá acu. Just an liathróid a ghluaiseacht go han-tapaidh ar fad. Tá seans ansan ach an ceann san, tá sé imithe thar an trasnán ag an deireadh ag Lee Cleere. Chuaigh sé amach ar feadh nóiméad nó dhó de bharr gortaithe. Tá sé thar n-ais. Agus Ráth Domhnaigh Eiréil compordach amach arís, seilbh tugtha uathu, níl, ag an deireadh, tá sé ar ais acu. Deis ar scór an ceann san ag teacht isteach ó Paddy Purcell. Ó, sárchúilín ag Purcell, an tarna cúilín aige siúd. Bhí sé fé bhrú ach tá roinnt scóranna den scoth feicthe anseo tráthnóna. Níl aon amhras ach is cúigear a thosaigh sna, bhuel níor thosaigh Paddy sna tosaithe ach Tadhg Dowling, McCane agus McGinley ar an gclár scór. Sin tábhachtach. An scór leathama anseo, Ráth Domhnaigh Eiréil chun tosaigh 15 cúilín acu siúd, 1, 8 ag an gCloch, Baile Cholla. Fanaigí linn, anailís ag teacht gan mhoill. Cillian Dunne istigh ar fhoireann an Chloch, Baile Cholla in ionad Seán Corby. agus ní fheicimse aon athrú ag an staid seo ar fhoireann Ráth Domhnaigh Eiréil. Rás chun seilbh ansan, buaite ag lántosaí, Stephen Maher. Féachann sé in airde, seans ar chúilín! Theastaigh siad, tús maith a bheith acu sa tarna leath, díreach mar ansan, an ceathrú cúilín ag Maher. Coillte ag faire ar chúrsaí agus ag an deireadh scaoileann sé leis an imirt, an briseadh thar n-ais ag an gCloch, Baile Cholla. Tá misneach acu anois. Agus muinín ag fás, tá seilbh buaite istigh ansan arís. Deis ar chúl, b'fhéidir, anseo. Seo cúl Stephen Maher. Maher fós anonn isteach. Deis anseo. Á! Cad é mar chúl ag Stephen 'Picky' Maher! A leithéid de ghluaiseacht ansan acu. Tháinig sé isteach dtí'n fear ceart ag an am ceart insan áit cheart. Chímid arís, sárchúl ansan acu. Sárchúl. Féach an obair a rinne Cillian Dunne. An-chliste ar fad. Pas iontach os comhair Stephen Picky Maher agus críoch den chéad scoth agus just tá an lámh in uachtar ó thús an dara leath go huile is go hiomlán. Yeah, tá réaltaí timpeall na páirce ach, bhuel, ní bheidh aon deis ag Ross King de réir ráflaí. Tá sé ag imeacht i ndiaidh an chluiche chuig Dubai de réir dealraimh. Ach scór iontach eile ó Ross. An ceann seo thar an trasnán, an bhearna thar n-ais dtí dhá chúilín anois. 2-15 le 0-19 agus King leis an séú cúilín ansan. Ó bhuillí saora anso tráthnóna, tá gach ceann acu tábhachtach, níl aon cheist fé. An ceann san treoir isteach agus ag an deireadh tá sé thar an trasnán arís. Sár-chúilín ansan ag Aidan Corby, an captaen. nuair a theastaíonn ceannaireacht críoch maith ansan. Yea, tá sé ag taispeáint na ceannasaíochta i rith an chluiche seo, chun an fhírinne a rá leatsa, agus críoch iontach ansin. Bíonn sé níos deacra na buillí saora a mhealladh ag na nóiméidí deireanacha. Seo chugainn deis eile ag an Cloch, Baile Cholla agus b'fhéidir cúilín an árachais. An-scór ar fad ansan ag Robbie Phelan, an chéad cheann tráthnóna, ach ciallaíonn sé go bhfuil sé chúilín anois eatarthu. Chímid arís an-iarracht. Sárscór ar fad. Cheap Ráth Domhnaigh go raibh feall déanta. Ní raibh mórán ann agus féach ansin, pas iontach sílim ó Bergin isteach chuig Robbie Phelan thar an trasnán. Comhimirt iontach agus tá sé sin tuillte ag Robbie. Sárobair déanta ag Robbie go dtí seo. Bhuel, tá buille saor anois ag Ráth Domhnaigh Eiréil ach tá scór ag teastáil go dóite. Tá sé chúilín eatarthu, níl fágtha ach fé bhun ceithre nóiméad. De ghnáth-am. Tá an ceann san scaoilte isteach agus ag an deireadh. Tá sé thar an trasnán ansan ag Paddy Purcell, is dóigh liom. Is dócha caithfidh siad cúl a thriail, Michael. Ráth Domhnaigh Eiréil. Tá siad ag lorg cúl chun iad a tharraingt thar n-ais insan chluiche. Preabadh na liathróide ag dul ina bhfabhar ansan. Bhíodar ag iarraidh tabhairt fé chúl Paddy McCane ag an deireadh. Tá sé sásta an ceann san a threorú thar an trasnán ag an deireadh. Paddy McCane. Tá an t-ádh le an Cloch, Baile Cholla. le cúpla nóiméad anuas. Chantal ó bheith in uachtar, deis ar scór an ceann san ag teacht isteach go hard. Tá cruinneas ansan agus sin scór iontach ar fad ag Lee Cleere. Tá an-thaispeántas tugtha uaidh sa líne leathchúil. Díshealbhú den chéad scoth ansan ag an gCloch Baile Cholla agus seans ag cé eile ach Stephen Maher. Á, sárchúilín arís ansan aige. 1:13 le. na himeartha, cé hé Michael? Bhuel, cé eile? Bhuel, cé eile ach Stephen 'Picky' Maher. D'imir a lán de na himreoirí, go háirithe sa dara leath, ar fheabhas ar fad ó an Cloch Baile Cholla ach ní raibh aon duine níos fearr ná Stephen 'Picky' Maher. Ag an staid seo, táimid thar an 4 nóiméad, beagnach nóiméad os a chionn, agus gach éinne anois ag faire. Ar an réiteoir an Cloch, Baile Cholla chun tosaigh anseo le sé chúilín agus an fheadóg dheiridh séidte anseo, an tarna craobh déag sna sinsir tugtha leo ag an gCloch, Baile Cholla, agus é tuillte gan aon cheist. Bhíodar taobh thiar ag an mbriseadh ach sa tarna leath sin bhíodar i bhfad, i bhfad rómhaith agus an-thaispeántas sa dara leath is dócha, Michael, níl aon cheist, is iad na buaiteoirí, an craobh tuillte. Agus an scór deireanach anseo. i bPort Laoise. Tá an chraobh tugtha leo don tarna babhta déag ag an Cloch, Baile Cholla, dó a fiche dó acu siúd agus ansan náid a fiche dó ag Ráth Domhnaigh Eiréil. Corn anois le bronnadh ar an gcaptaen, sin é Aidan Corby. An-thaispeántas ag an gcaptaen agus an Cloch, Baile Cholla, in uachtar arís in Laois. Tuillte agus tuillte go maith acu.